yesu khristu ndi ambuye wina sangatisunthe chifukwa tinatani chifukwa cha mawu a mulungu amen ndiye choyambira mawu a mulungu amabweretsa chikhulupiriro chikhulupiriro ndi chani tafotokozano ndiye chikhulupiriro ndi chiyembekezo cha zinthu zosaoneka ndiye baibulo imafotokoza kuti ati ifeyo ngati akhristu ana ake a mulungu timayenda mwa chikhulupiriro sitimatengera zinthu zimene tikuziona kuti situation imene tili ndi yotani kodi zinthu zikuoneka bwanji pa dziko lapansi pano timayenda mwa chikhulupiriro nchifukwa chake umapeza kuti ngati khristu zinthu zimene zimakhuza nawo anthu ena umafunika kuti uyesese kunoti nawe samakukhuze nawo imeneyi ni ntchito ya ifeyo tonse pano kuti tiziwerenga tiziona zimene mawu a mulungu analemba zokhuzana ndi ife tikaona chinthucho nde tichikakamire mwachisanzo tikapita ku khoti mwandipezatu tikapita ku khoti Ah, amakhoza anthu ena kumangidwa anthu ena oti sanalakwe ena amakhoza kupezeka kuti atulusidwa anthu oti alakwa chifukwa kuti akudziwa bwinobwino malamulo amene amakhalira amachita kuuza section namba chakuti chakuti imafotokoza zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti ndiye section ya ifeyo anthu okhulupirira i mean i mean ujeni ah, law kapena buku la malamulo a anthu afe- ifeyo okhulupirira ndi baibulo lathuli limene upezamo china chilichonse chokhudzana ndi moyo wa munthu ndiye akutinso ndi chimabweretsa chikhulupiriro kutanthauza kuti ndikawerenga mawu a mulungu akandiuza kuti wamkulu ndi amene akhala mwa ine kusiyana ndi amene akhala ku dziko lapansi ndiye ndikukhulupirira kunoti ine wamkulu ndi amene akhala mwa ine akafotokoza kunoti ndi mikwingwirima yake ndinachiritsidwa kutanthauza kuti sindingadwale chifukwa ndinachiritsidwa kalekale ndiye nthenda ikabwera kunoti ifuna ndigonjetse ndinoti ine ndi mikwingwirima yake ndinachiritsidwa sindingadwale atakhala kuti ndikumva mwendo kupweteka ndikuti ayi ineyo mawu a mulungu anena kuti sindingadwale kutanthauza kuti ine sindingadwaledi amen ena mwakuti amati "Eh, anthu ena awa amakhala amakani siukuvomereza zimene ziku- Ah, ah, sikuyenera kuvomereza zimene zikuyenera kukhalira iyayi chifukwa mawu a mulungu mmene anafotokozera ichi ndiye chikhristu chimene amafotokoza chija amen ati mawu a mulungu amabweretsa chikhulupiriro pamene ukuwerenga mawu a mulungu pamene ukuwaganizira mawu a mulungu umapeza kuti zinthu zimene umaganiza ngati sungakwanise munthu umapezeka uku- ukukwanisa Ndiku- ndikupatsa chitsanzo china choti muziwe kuti mawu mawu ena alonse amabweretsa chikhulupiriro kapena amantha tingoyezera leroli mwalandira foni ndiye akuuza ndinoti foni imeneyi ikuchokera kuno ku state house sikuti anthu okuba aja ndikunena zenizeni za serious eh? Eh, osati aja amakutumizira message a president akufunani pompano akutumizira ndalama yokwanira 2.5 million atakhala kuti pamenepo munthu umadandaula pompo upeza kuti mudi yako yasinthiratu wakakongola mipando ulo nditaposa kuzoti ibwera kapena sibwera wauziratu aneba ayi wauziratu landlord pano ndikusamukatu mwezi uno chifukwa kuno kuti kanyumba kokhalako ndi 2.5 miliyoni sigwira iyayi ndiye mawu amabweresa chikhulupiriro utakhala kudandaula cha mtundu wanji wangomva wina wako kunoti ndakutumizirani 50000 utakhala kuti umadandaula cha mtundu umapeza kuti mudi yako yasinthiratu ngati umakwiyakwiya ukamayankhulana ndi anthu mozo timwezi akamona mwana wabwera atati ndifuna ndalama ya kamba uwanga ndi ndalama ya kamba ine ndikuoneka ngati kamba koma nthawi imene umapeza kuti ukutulusa ulo kamene unali nako ndi mawu amabweresa chikhulupiriro ndiye tikawerenga mawu a mulungu muli zabwino zambiri anthu ambiri ama- amaona ngati kuti mmawu a mulungu muli zinthu zoyipa kwambiri kusiyana ndi zabwino munaonetsetsa zimenezi apeza kuti zimene akuyankhula mulungu ndi zoyipa zokhazokha zokhudzana ndi moyo wa munthu koma mukawerenga baibulo bwinobwino ndikulimvetsetsa muona kuti mulungu anayankhula zabwino zambiri zokhudzana ndi munthu imagine akumubweresa mwana wake obadwa yekha kudzatifera pa mtanda ah ndikuti samatikonda amatikonda wani mawu a mulungu amabweresa chikhulupiriro mwachanguchangu chachiwiri mawu a mulungu amatisogolera amen Chifukwa Bible imafotokoza ku buku la Mlaliki akunena kuti palibe chinthu cha nyuwani M- Mlaliki chapter 3 akuti palibe chinthu chimene chili chatsopano pa dziko lino lapansi pa, pa, pansi pa thambo chilichonse chimene chimachitika chinachitikapo amen chilichonse chimene chimachitika chinachitikapo mwachitsanzo zomwe zikuchitika panopazi tingoyerekeza nkhani yokhudzana ndi akukamba za covid zachani zinthu izi zinachitikapo koma zimachitika mnjira ina anthu ake ndi omwe aja amene ankapanga colonize maiko athu kumafuna kuti maiko athu akhale m'manja mwawo anthu ake ndi omwewo amene mukawerenga time imeneyo za adolf hitler anthu ake ndi ati ndi omwewo nde mawu a mulungu amatani amatisogolera nde tikawerenga buku la masalimo chapter 119 verse 105 masalimo 119 105 tili pamenepo eh? amen tikumvana eh? choyamba ndinati mawu amatani amabweretsa chikhulupiriro chachiwiri mawu amatani amatisogolera amatisogolera njira yathu tsiku ndi tsiku akunena kuti masalimo 119 verse 105 Psalm 119 chapter chachikulu kwambiri akufotokoza kunena kuti mawu anu ndi nyali ku mapazi anga ndi kuunika pa njira yanga. Amen. Akuti mawu anu ndi nyali pa mapazi anga ndi kuunika njira yanga. Kutanthauza kunena kuti munthu ukhoza kuziwa njira imene wina akuyenda kapena iwe munake ukuyenda kuchokera m'mawu a Mulungu. mukundimvetsetsabe ngati akunena kuti chifukwa tikakamba nkhani yokhuzana ndi kuunika kapena tikakamba nkhani yokhuzana ndi nyali nyali imathandizira kuti tiziunike tingoziwa kuti ukakhala kuti mwina ukuyenda kumadzulo paja eti kalekale anthu amagwiritsa ntchito nyali kumayenda munsewu muja kumaona kuti akuona kuti ndikuyenda bwanji chimodzimodzinso mawu a mulungu amakuthandizira kuti udzidziwa kunena kuti kodi ndikuyenda bwanji kodi pamene ndafikapo kodi ndikhote pati ameni mukundimvetsera eh? kodi pamene ndafikapa ndikhote pati kodi apapa mawu a mulungu anakamba chani zokhudzana ndi izi ndi ali ngati nyali imakusogolera pamene ukuyenda munthu moyo wako wa siku ndi siku ndi akunena kutinso akuti ndi ah, ndikuwala pachani pa njira yanga tikamakamba nkhani yokhudzana ndi laiti kapena tikamakamba nkhani yokhudzana ndi kuwala Ah, kuwala kumathandizira kuti tiziona mukundimvetsabe munthu sumaona kuwala koma kuwalako ndi kumene kumakuthandizira munthuwe kuti uone tingoyerekezera mmene munomo mukhale kuti muli mdima kwambiri sitingaone zinthu zimene zili munomu komano ukapeza kuti tayasa babu lawala ah, umaziona ah, apo pali mpando ah, apo pali keyboard ah, apo pali drum ah, apa pali pulpit chimodzimodzinso mawu a mulungu amakuthandizira kuti udziona m'moyo muno kuti ah, i think i think chinthu choyenera kupanga ndi chichi ah i think mawu a mulungu aja ja anafotokoza amakusegula maso let me put it that way amakusegula maso eti sumakhalanso o- o- obala o- oti sungamvetsese zinthu za moyo iyayi umamvetsesa mbali zonse za moyo umatha zoti ah, awawatu akunamawo ah izi zikuchitika izi zinthu zaboza izi ah izi izi izi nde ndizoona izi Uma umakhala munthu ja oti basi maganizo ako atseguka chifukwa akuti is a light unto my path. Ati mu njira yako muti ndikuwala mawu a Mulungu ndikuwala mu njira yako. Ndoti ukamale ndifaka pa Mulungu kuzala ndife ndife ana a Mulungu. Ati ngati tikuyenda tikuyenda ndi Mulungu timakhala tikuyenda mukuwala eti. Ndiye zoti uchimonso umakhala ulibe gawo mu moyo wako.

chimodzimodzi tingotsindika kunena kuti zimene anthu sinakakhala ndimafotokozo zimene anthu timamvaimva ndi zimene anthufe timapanga eti ndi pamene usunga mawu a mulungu mumtima mwako umapeza kuti pali zinthu zina automatically sungapange ndikunama munthu amene alobale maso pano amene asunga mawu mumtima mwake olo sangaganize

komanso ndi amene amakuthandiza kunena kuti udzidziwa kunena kuti ah, ah, ichi cheni cho- choyenera kupanga ndichi ah, pano ndu- monga mafunso oti pano ndu- ah, oh, chilungamo ndichi ah, odi tipange chonchi ah, odi nditere amene ndi ndi mawu a mulungu nchifukwa chake ukakhala kuti munthu ukupereka attention kwambiri kwa mawu a mulungu sindikukamba nkhani yongoloweza kokha ungoloweza vesi kokha koma ukumvetsetsa chimene mawu a mulungu akukamba ndipo wakhazikika pa mawu a mulungu po- kuchiganizira chinthu chija chakhala chenicheni kwa iwe kuti kuti ukhoza kuchigwiritsa ntchito moyo wako siku ndi siku chifukwa cholinga cha mawu a mulungu sinkoti tingokambirana kutchalitchi kokha kenako nno basi tikapita kunyumba tizikapanga zina aa Cholinga cha mawu nkoti tikaphunzira mawu a Mulungu chonchi tikapita kunyumba tikagwiritse ntchito mawu aja chifukwa mawuwa is applicable ukhoza kuwagwiritsa ntchito mu njira ina iliyonse ya moyo wako nchifukwa chake mulungu samakha samafuna kutipatsa galimoto cholinga cha mulungu simene cholinga cha mulungu siofuna kutipatsa nyumba cholinga cha mulungu siofuna kutipatsa ndalama cholinga cha mulungu siofuna kutipatsa chonse chimene anthu amaganiza kuti mulungu amafuna kupatsa cholinga cha mulungu amafuna kuti atipatse mawu ake mu mtima mwathu chifukwa mawuwo amatipanga chimene mawu amakamba ameni mawu a mulungu amafotokoza kuti akuti zonse zizapita koma mawu anga okha azatsala mukuona kufunika kwa mawu a mulungu kufunika kwa mulungu kumeneko chifukwa ukakhala ndi mawu a mulungu umakhala ngati ndiwe wa zonse momwe chifukwa m- m- mulungu angokupatsa galimoto yokha opanda mawu a mulungu siziyendapotu koma ukakhala ndi mawu a mulungu umakhala ngati uli- umakhala osati umakhala ngati koma umakhala kuti uli ndi chilichonse ndafotokoza mfundo yoti mulungu samafuna kuti atipatse galimoto njinga kaya chani kaya kama samafuna kuti atipatse ndalama kaya mwina samafuna kuti atipatse kutchuka amafuna kuti atipatse mawu ake akhale mumtima chifukwa ndizoti mawu amatitsogolera ifeyo Cha- china mawu amathandizira kupanga renew our mind kusintha kaganizidwe kathu choyambirira ndinati mawu ndi kumene chikhulupiriro chathu chimachokera is a source of our faith, of faith. chachiwiri mawu amatitsogolera Chachitatu, chimenenso chili chomaliza malingananso ndi nthawi, mawu amasintha kaganizidwe kathu. Amen. Uh, mawu amasintha bwanji kaganizidwe kathu? Pamene munthu wabadwa mwatsopano kapena pamene wayamba kumutsatira Mulungu, pamafunika kunena kuti usinthenso even kaganizidwe. Mukundimva eti? Kaganizidwe ka zinthu mmene umazionera. Chifukwa chake mukawerenga buku la Afilipi amafotokoza kuti ati mulole kaganizidwe aka kamene kanali mwa Khristu kakhalenso mwa inu. Ndiye iweyo kuti usinthe kaganizidwe kaja umayenera kuti mawu a mulungu akhalepo mwachitsanzo umpeza kuti mwana amene mwina anabadwira kosauka mwina kwawo kunalibe kena kalikonse wangopita ku sukulu kukangophunzira mawu zi- zinthu zokhazokha atha kudabwa kuti munthu uja dzina lake no lasintha anali james pano akutchula dr james

aa chimene changosintha ndi information imene yalowa mmutu mwake imene yampangitsano munthu uja kunena kuti asinthe kaganizidwe kake aziganizano ngati dokotala manifestabe sikuti amakhala kuti chasintha china chake koma amakhala kuti chasintha ndi mind yake kutanthauza kuti akaona situation ina yake akamuona munthu akudwala mudaba Zimene zinalowa m'mutu mwake zija zikumuthandiza kuti adziwe kuti awa ndi malungo, iyi ndi kolera, aa iyi ndi chani, chifukwa pa zinthu zimene zinalowa mu chani, m'mutu mwake muja. Ndiye tikakhalanso kuti tabadwa mwatsopano, chimene munthu uja amakapanga ku sukulu, system imene anayika ku sukulu ndi yomweyinso imene ndikufuna ndifotokoze apayi. Amakhala kuti imasintha kaganizidwe kake.

ndiye chimodzimodzi akunena kuti ifeyo tisafanizidwe ndi mafanizidwe a dziko lapansi pano iyayi kutanthauza zoti pa dziko lapansi pano palinso mafanizidwe awo a anthu palinso anthu mmene amayankhulira eti chifukwa chonse chimene chimakhala mmutu mwako ndi chimene umayankhula ndi chimene umapanga ndikunama chimene mmene umaganizira munthu ndi mmene ulili musadzanamizidwe wina aliyense mmene amaganizira ndi mmene alili mmene ndavalira ndi mmene ndimaganizira wina aliyense mmene amavalira ndi mmene amaganizira Eti? Mmene munthu yense amapangira zinthu zake ndi mmene amatani amaganizira. Ndiye pamene wabadwa mwatsopano akunena kuti iweyo kuti chimene ufunika uchite ndi kusintha no kaganizidwe kako. Uyambe no kuganiza ngati mmene amaganizira anthu akumwamba. Or mmene amaganizira mmene amaganizira anthu amene a, a, anthu amene ali obadwa mwatsopano. Anthu obadwa mwatsopano amaganiza bwanji ine sindingadwale.

amen ndiye akunena kuti ifeyo tisafanizidwe ndi mafanizidwe a dziko lapansi pano iyayi koma tisinthe kaganizidwe kathu usintha bwanji kaganizidwe tingozi amene ndimafotokoza za kusukulu muja umayenera kuti pakhale mabuku amene anthu amawerenga kuti munthu azidziwa maganizo yake aseguke azoti o ichi chimatanthauza ichi ichi chimatanthauza ichi Ah, kani tikamaona kuwala chonchi ah, kani ndi chonchi ah, kani izi zimatanthauza chonchi chimodzimodzinso mawu a mulungu pamene ukuwerenga mawu a mulungu umakhala ngati uli ku sukulu ya uzimu tsopano pamene umamvetsano zinthu zina kuti ah, kani ine ndimaona ngati satana uja ali ndi mphamvu kani akuti ali pansi pa mapazi anga ah, kani ndi mikwingwirima yake ineyo ndachiritsidwa ah, ndo umaka- umaseguka no kum- dziko lija umayamba no kuliona mu pa perspective ina monga mmene ndafotokozera munthu amene ali ophunzira mu njira zina amatha situation amatha kuiona mu njira ina mukundipeza bwe uma uma uma dziko lapansi sumalionanso chimodzimodzi ayi Mwandimvetsa atu ere? Ngati mmene amaonera anthu a dziko lapansi, pamene wasintha kaganizidwe kako pakuwerenga mau a Mulungu, su sumaganizanso pang'ono iyayi, umaganiza kwambiri. Amen. Sumaganiza ngati ine ndikufuna wina wake andithandize, iwe umaganiza kuti ngati ineyo ndikufuna ndithandize munthu wina wake tsopano. sumaganiza ngati "Eh, koma ine koma ntchito nde zikusowa umaganiza ine ndifunika ndipange ntchito anthu amene akusowa ntchito alembedwe mukundimvetsa tsopano ukangosintha kaganizidwe kako chilichonse chimasintha chifukwa chake anthu ambiri anayamba kalekale mindset mindset change mindset change chinthu chimene chingasinthe mindset change chingabweretse mindset chingabweretse kusintha kaganizidwe ndi mawu a mulungu okha palibenso is the only material chimene chingabweretsa kusintha kaganizidwe pa moyo wa anthu chifukwa umumu ndikuwuzani m'baibulomu baibulo limatifotokozera kunena kuti akuti izizi zinalembedwa kwa ifeyo kuti tiphunzire for our learning kunena kuti zimene ena ake anapanga kalekalelo tidziwe kunena kuti "Ah, kani awa anadusa kani jakobo mistake imene anapanga inali Ooh ayi inenso ndisapange mistake yomweyi. Kani Loti mistake imene anapanga ndi iyi? Ooh ayi. Okay Abrahamu kani anatere kuti apezeke kunena kuti Mulungu azimutchula kuti iweyo ndi tate wa- wa chikhulupiriro. Ah okay njira yabwino okay ofunika kuyenda ndi yomweyi. Kodi Elijah anatani kuti mvula isagwe? Ah kani anapemphera? Ooh ndiye kuti munthu ukapemphera zinthu zimasintha? Okay. Oh china ndani Elisa anatani? ayi sanapanga zokuti okay kani ndimatere ndi umaphunzira umadziwa mind yako ndiye imasintha kaganizidwe kako kamasintha kaganizidwe kako kamasintha kaonekedwe kakonso kamasintha because uma- umaone moyo umene umakhalira basi amen ndinkafotokozera ena ake ndikumaliza i think that's 9 minutes ndinkafotokozera ena ake kunena kuti Umaziwa kunena kuti mutabweretsa anthu awiri mzungu sindikunena kuti anthu aku Malawi samaganiza eti mutabweretsa mzungu ndikumpasa 1 million ndikumubweretsa munthu wakuda kunena kuti sanabade mwasopano amene osati ngati inuyo osati ngati ineyo eti anthu akuziko lapasi osati ngati inuyo inuyo mumaganiza bwino amubweretse ampasenso 1 million Aziti tikufuna muyambe business yofanana kumalo kake kukhala kofanana nonse mukapangire ku Blantyre nonse mukapangire mulanje koma business yake ikhale yomweyo tibwera tizakuonani pakamatha chaka upeza kuti mzungu uja business yake yakula munthu winayo bizinesi yake palibe chomwe wapanga mwinanso yatha chifukwa chani kaganizidwe vuto si ife koma mmene tinakulira amen chifukwa enafetu tili ku sukulu amatiuza kuti ndikudikira ma zero ako ubwereze kusukulu iwo adikira bwanji ma zero akuyembekezera ndikhoza bwanji akundiuza kuti ndidikire ma zero zimene zazalowa mmutu mwanga muzakhazikika kuti ah kani ine ndima- ndizikhoza ma zero iwe ndiopusa Ii, paja ndiopusa ndikamayenda kuti paja ndiopusa utha kuti zinthu zija ineyo sindikuziganiza komabe zimakhala zalowa mu sisitimu yako kenakono makolo aja akamayankhula ifetu ndi osauka umati kani ife ndi osauka eti ine sindimaziwa chifukwa mwanatu samaziwa kena kalikonse koma adadi akhala pansi kunena kuti pajatu ife ndi osauka awo ndi olemera ah kani osauka amakhala eti oh osauka kani ndi chonchi eti kulemera ndi uko eti oh ife ndi osauka mwaona mind yake zikukhazikika mwana wakakulano kuti no aonesese kunena kuti ndingayende bwanji njira yanga oh, amakuganizira basi zomwe mmutumu mmene mmamphunzitsira komano ukabadwa mwasopano ndiye ndi ndi zinthu zina tsopano umasinthano kaganizidwe umaganizano kuposa mmene amaganizira anthu a dziko lapansi pano Uma- sumakhalanso mmalawi iyayi sumaganizanso ngati mmalawi iyayi olo ukhale mmalawi iyayi umaganizano ngati munthu wakumwamba munthu okhala mmalawi mommuno amen nde takambirana zinthu zofunikira zokwanira zitatu kufunika kwa mawu a mulungu one tafotokoza kuti amabweretsa chikhulupiriro mumitima mwathu chachiwiri tafotokoza kunena kuti amatitsogolera chachitatu tafotokozera kunena kuti chachitatu tafotokoza kuti amata amasintha kaja kaganizidwe amen ndibwerezenso choyambirira amabweretsa chikhulupiriro ku moyo wathu pamene tikuwerenga mawu a mulungu chikhulupiriro chimakhazikika mu mtima mwathu chimabwera chikhulupiriro cha chikabwera tikachigwiritsa ntchito chimapezeka chikukula ndi chikhulupiriro chimene tikugwiritsa ntchito monga mmene ndafotokozera ma areas ena a moyo wathu kuti ayi ine sindingakhale osauka ayi ine sindingadwale mopeza kuti lero umva kamwendo kupweteka ayi sindingadwale mawa kakupwetekabe siku lina ah, kudabwa kuti sukumva kupweteka nakosi kudabwa kuti mpaka nazikutha zaka iwe osadwala mawu a mulungu amabweretsa chikhulupiriro chachiwiri mawu a mulungu amatitsogolera timachita kudziwa kunena kuti o apapa ndikuyenera kuyenda njira yake o apapa nditere Aaa apapa nditere eti monga amafotokoza kuti nyali komanso ndi chani ndikuwala mu njira yathu china mawu a mulungu amasintha kaganizidwe kathu nde kaganizidwe kakangosintha chilichonse chimasintha even mmene ukuyankhulira even mmene ukuvalira even mmene ukupangira handle zinthu zako zimasintha. Amen. Ndiye tinawerenga chani paja ah, tinawerenga Aroma chapter 12 verse 2. Ndiye tiimirire timuthokoze Mulungu chifukwa cha mawu amene tamva tsiku la lero. Ambuye tikukuthokozani, tikukutamandani chifukwa cha mawu anu. Masika baruzu jika barunda krizu sheta kabadis. Mawu amene akhazikika m'mitima mwathu Yehova

so chomaliza ndifuna ndithokoze abusa athu chifukwa chotipatsa mwayi kunena kuti tikhoza kukhalanso ndi Chichewa service yopambana ndi apa tikungodikiri tidikirira um, service yathu ya chingerezi imenenso ili service yopambana kwambiri Ah, iyi inali omwe apo chabe kungolimbisa timadera tina tamoyo koma service yeniyeni ikubwera amen e, service yeniyeni ikubwera imene Tonse tikuyenera ku- kupezekanso. Yes, ndathokoza nonse chifukwa chokhala pansi.